Saluti a totus amigos e amigas de Ràdiu 'e sa Novas e bene agatados, bene agatadas a sa de binticuatru puntadas de Ràdiu 'e sa Novas e custa est s'ùrtima puntada de custa stagioni de Ràdiu 'e sa Novas e ddu fadeus cun d'unu ospiti ca est praticamenti de domu, ca est su responsabili de sa distribuzioni de una prataforma ca si tzeriat My Culture Plus e issu est Alessandro Pisu. Beni agatau Alessandro.
Gratzias.
Beni agatau gratzias a tui. Depeus fueddai de custa prataforma, My Culture Plus. Dd'eis intendiu fueddai de custa prataforma? It'est My Culture Plus? Beni, Alessandro Pisu est bèniu innoi in Novas po si ddu contai, po si contai custu progetu mannu, custa prataforma de video on demand ca s'agatat in s'arretza e chi si podint castiai filmis de totu su mundu fueddaus in lìnguas de minoria, intzandus est diaderus una richesa manna po s'arretza, po su cìnema, po is lìnguas de minoria. Alessandro, Pisu est nàsciu in Casteddu, però s'est pesau, at biviu in Quartucciu, in Pauli, at viagiau meda, at istudiau in Londra, poita issu at biviu in Inghilterra, disterrau po medas annus, Dexaseti. dexaset'annus, berus, at istudiau filosofia e as pigau sa laura in filosofia. A pustis as pigau su Master de Relatziones Internatzionales in su Greenwich Village, no, su Greenwich College, su Greenwich College de Londra, e as traballau po istitutziones de importu mannu internatzionales, comente Open Democracy, Macmillan, Great Ormond Street Hospital, fintzas as traballau puru in su National Gallery. Intzandus, cun custu curriculum, a pustis de si No ddu sciu, arrosciu de abarrai in Londra ses torrau in Sardigna, aici. Seu torrau, apu bòfiu torrai. Eh, ti parit pagu. Eh no no.
Ses torrau e as inghitzau intzandus in su duamilla e bintunu as traballau in sa manifatura in Casteddu e e de su duamilla e bintitres ses distribution manager de My Culture Plus e seus oi innoi po ndi fueddai, po ndi sciri de prus, poita Est berus ca s'agatat in s'arretza, però mancai is chi si funt ascutendi no dd'ant ancora bia, no dda scint manigiai beni, no scint cali produtus podint agatai ingunis, e intzandus si podis introdusi a custu mundu de My Culture Plus, a si fueddai de custu progetu mannu, cali est s'obietivu, nareus, puru sa vision po imperai custu custu fueddu ingresu de de custa prataforma. Sa prataforma est nascia in su duamilla bintitres, at fatu in su mese de ladàmini at fatu dus annus immoi giai est pitichedda ma est manniendi, teneus prus de centu filmis, series crutzus, de totu, de totu, de totu su mundu, comente as nau tui. Sa prataforma est nàscia poita sa s'esperièntzia printzipali est stètia de su team est stètia cussa de su Babel Film Festival, su Babel Film Festival chi est su su festival prus de importu po su cinema de lìngua de minoria,
ddu faint de cuindixi annus in Casteddu, organizau de s'assòtziu Babel cun sa Cineteca.
S'est ammanniau meda su Babel, su Festival Babel, cust'annu, candu s'est fatu in su mes'e lampadas, sa de noi,
E càmbiat, duus annus fait fiat mes'e ladàmini ancora, de su fatu, de su fatu, su pròpriu tempus de sa prataforma, su lanciau sa prataforma. Puru fintzas sa cunferèntzia de ELEN, in cussu pròpriu perìodu. Eia, eus fatu totu e tres impari, eia, de cussu traballu.
M'arregordu.
custa esperienza s'at portau a pensai a una cosa chi podiat donai prus visibilidadi e prus vida a is filmis chi ant chi funt passaus po su Babel, poita nci funt filmis bellus meda chi ant bintu premius in totu su mundu, ma chi non connoscit nisciunus Poita chi no ses andau a su Babel o no ddus as bius in atrus festival no ddus connoscis. O si no ses de cussa comunidadi, si no chistionas cussa lìngua, no ddus connoscis.
Duncas a Tore, Tore Cubeddu, est bènnia custa idea, poita no feus una prataforma, nci poneus, po cumintzai, parti de custus filmis, nci funt centu e prus filmis chi ant partecipau a su Babel, dònnia annu cuntataus custa genti. De sa prima editzioni de su Babel, de su duamilla e dexi. Duamilla e dexi, cuindixi annus. E poneus custu filmis in sa prataforma, cumintzaus cun una pariga 'e filmis, si feus, a pagu a pagu amanniaus, custa est stètia s'idea printzipali, dd'ant isvilupau cun cun siendas sardas, totu fatu in Sardigna, Tzipiri, Noche, Tzipiri, Noche e Chitzanos,
cuindi totu fatu in Sardigna, ma cun d'una visioni internatzionali. Sa visioni est, nosu 'oleus cambiai su mundu unu film a sa bota. Custu intzandus est s'obietivu, sa punna de custu progetu mannu, de ddu fai sighendi s'andala de su cinema praticamenti, però cinema fueddau in linguas chi mancai Funt de logus stesiaus meda de nosu, de lìnguas sami, po nai, de sa Norvègia, de sa Svetsia, o lìnguas ca si fueddant mancai in s'Amèrica de su Nord, de s'Àsia. Nci funt cantas lìnguas, tenis prus o mancu una bidea de cantas funt lìnguas ca podeus agatai in sa prataforma?
Po imoi nci ndi funt cincuanta, una cosa diaici. De totu su mundu?
De totu su mundu. Amèrica Latina, Àfrica, Àfrica, Àsia, de totu su mundu. De totu su mundu, Sardigna, craramenti. Cussu puru.
Poita nci funt filmis ca funt disponìbilis, nareus, o de badas, unu podit, poita custa est una prataforma de video on demand, unu depit, si depit assentai, Giustu, tenis su profilu cosa tua e pagas po castiai unu film. Funtzionat aici? Certu. Scioberas su film, pagas e ddu castias. Nci funt cincu o ses films chi podis castiai de badas. Ca est cumenti unu salludu. Unu salludu, unu. Po nai a sa genti benei ca innoi agatais no sceti custus filmis ma medas de prus, però chi si praxant custus seguramenti. Certu, nc'est meda de prus. Est unu arregalu chi feus a is amigus de sa prataforma e funt bellus puru is filmis de badas e ddus cambiaus dònnia tanti, dònnia tanti puru, nci nd'est sempri sempri de prus. Est amanniendi, poita seus andaus in una pariga 'e logus, ocannu specialmente, seu torrau ariseru femu in Barcellona. Ah, ita si contas de custa esperientzia, po fueddai de de My Culture Plus imàginu. Po fueddai de de My Culture Plus femu innunis po po s'assotziu Babel, ma apu chistionau de de My Culture Plus poita in lìngua de minorias nci funt meda problemàticas, funt unu sciacu mannu, ma sa cosa printzipali, una de is cosas printzipales est sa cultura, cumenti cumenti fai cultura in su duamila binticincu, quindi non sceti chistionai lìngua de minorias in iscola, a dda imparare a iscola o da scriri ma fai cosas noas, cinema, arradiu, televisioni, certu, prataformas, prataformas, certu, dogna cosa, nosu seus sa prima prataforma chi fait custa cosa e duncas seus bius cumenti is primus e unu puntu de riferimentu po sa genti chi 'olit fai una cosa simili, nareus, in su in su in sa bidda insoru. Intzandus in Barcellona eis atobiaus àteras aziendas, àteras cumpangias chi 'olint fai, mancai cumpangias media companies podeus nai, ca 'olint fai su propriu progetu mancai in su paisi in su sa bidda, in sa bidda in s'istadu insoru, poita Barcellona s'agatat in Catalugna, ca scideus ca sa Catalugna est ddu revendicat meda custa cosa, forti, de s'indipendèntzia, de s'autonomia e prus ca totu de s'impreu de su catalanu e intzandus Ingunis eis atobiau sceti genti cadelana o genti de atrus logus, de Spagna, de Europa e de su mundu? De totu de totu s'Europa. Femus in Barcellona poita ci fiat s'atobiu generali de de ELEN, duus annus fai, cumenti as nau tui, dd'eus fatu in Dd'emus fatu in in Casteddu, ocannu fiat in Barcellona, ELEN est Equality European Language Equality Network, sa retza po sa ecualidadi de de is lìnguas de minoria. No no ci fiat no ci fiant medas aziendas, ma ci fiant personas chi fiant chi chi funt in contatu cun genti chi podit fai custu, chi chi podit collaborai cun, nareus, cun nosus, registas, produtoris, distribudoris E apu apu tentu una pariga una pariga 'e arrexonadas interessantis meda, de importu mannu, cun meda genti, po po fai bandus europeus, poita nc'est nc'est meda gana de de si ponni impari de si ponni impari. festivals. De ammaniai fintzas custa prataforma, de dda ponni mancai in unu network prus mannu de de prataformas de. Certu.
De audiovisivu in linguas de minoria mancai. Certu, oi meda est fatzili meda po donniunu a fai unu unu giassu e nci ponni nci ponni cosa. Sa cosa est a ddu fai biri a meda genti Su chi podeus fai nosus est pigai custus filmis chi mancai funt allogaus, stugiaus, in unu archiviu e ddus fai biri, si 'olint fintzas cun unu canali a intru de de My Culture Plus, duncas deu apu nau custu a sa genti, si connosceis registas, produtoris, personis de de sa TV, deu deu seu sempri sempri prontu a chistionai cun custa genti. Ma intzandus issus ti faint ti tzerriant de atrus logus, tui cumenti scideus fueddas atras lìnguas, fueddas s'ingresu, puru su spagnolu fueddas. No, no. Ma su catalanu dd'apu. Su catalanu dd'as.
Poita s'assimbillat a su campidanesu, a su spagnolu, craramenti, intzandus po nosu est prus facili a ddu fueddai, a su mancu ddu cumprendi. Ddu cumprendi, eh.
Però tui cumenti ses anglòfonu, ddu scis fueddai beni s'ingresu, intzandus sa lìngua ingresa est principali, nareus ca est sa sa resursa principalli po po podi fai funtzionai sa prataforma de MyCulture Plus, ca est totu ingresu, berus?
Si, po immoi est totu ingresu, ma 'oleus ddu 'oleus fai in atras lìnguas, su sardu puru, ddeus a fai candu nc'est tempus, ddeus a fai. Si, custa genti mi contatant issus o seu deu a agatai genti chi mancai podit andai beni, dd'apu nau, su Babel, tengu su sa lista de is filmis chi funt andaus innunis, apu contatau si podit nai totus, sa cosa est chi specialmenti is registas funt funt sempri fendi cosa, sempri cosa noa e funt sempri pentzendi a su progetu nou. E intzandus no pentzant a su chi ant fatu. No, e cussa cosa fiat, mancai unu film fatu cincu annus fait, e s'interis nd'ant fatu atrus tres, e beciu Duncas a ddus interessai, allui s'interessi est non est facili, est traballosu. Intzandus custa parti de su traballu dda depis fai tui. Dda depu fai deu. Bellu, cuntatai registas e ddis nai, Càstia, seus interessaus in custu filmi, ddu poneus in sa prataforma po ddi donai visibilidadi a su filmi e a tui puru, a s'opera tua.
Certu. Però mancai funt pagheddu timorosus ita timint? No, no timint, narant eja, narant eja, ah poi ti 'ongu totu, no ti preocupis, ma spadessint, poita funt fendi a mancai un atru un atru film o depint andai no sciu ita. Intzandus no funt mancai. Ddus.

Abetus, ca mancai funt iscriendi. Abetus, funt iscriendi, mancai, fant, fant unu sciacu mannu de cosas. Is piticheddus funt unu pagheddu prus prus facilis, nci ndi funt stètius una pariga chi m'ant donau totu subitu, deu apu, su su progetu, si si si ddu bis, de acostau, est est semplici. non est una cosa troppu troppu difficili de cumprendi, est chi si tui ci 'onas su film non depi pagai nudda, nosu nosu ddu poneus in sa prataforma e si si sa genti ddu castiat feus est una cosa tipu facci a pari su su chi su dinai chi si feus Est una cosa diaici. Intzandus po issus cumbenit puru a ddu fai beni su fini. Certu, certu. Poita sa genti ddu castiat, ddu connoscit, pigant dinai poita ddu faint connosci su filmu insoru e pruscatotu mancai sa genti pigat, naraus ca s'affetzionat a custus registas, su mancu s'appassionat a custus filmis e a custus registas, intzandus sighit su progetu, sighit is registas, su cinema. S'ammanniat. Certu.
Custu est totu una, nareus, unu circuito virtuoso, no? Intendint su su nomini, su nomini, podint nai ca ca custu film o tenint duus, mancai tres filmis in custa prataforma chi est castiada in totu su mundu e est una cosa bella de nai. E tenint sutatìtulus is filmis? Eja totu, totu is filmis. E in cali lingua ddos tenint?
Nosu pregontaus sempri s'inglesu, a su mancu s'inglesu. S'inglesu, intzandus unu si castiat unu filmu in sardu o in bascu e tenit is sutatìtulus in inglesu.
Sempri. Mi parrit giustu, una bona manera puru po po ammanniai s'inglesu, no sceti po connosci atras linguas de minoria ma fintzas po po unu po s'aplicai po praticai s'ingresu. Certu, certu. Eh, intzandus s'ambitu, nareus, sa chistioni linguistica in MyCulture Plus, cumenti eus eis intendiu, est fundamentali, est centrali, nareus ca est unu de is discursus principalis de custa de custu arrexonu chi seus fadendi, po fai connosci no sceti filmis e registas ma puru po fai connosci lìnguas e sonus de atras lìnguas, no sceti lìnguas de sa Sardigna ma de totu su mundu, cumenti est biu e cumenti est stetiu arricciu de sa genti custa custa prataforma, canta genti s'est assentada in MyCulture Plus? Ah meda genti,
duas millas. Ah Seus fueddendi de numeru de unu numeru de genti de totu su mundu. Chi tenint tenint tenint unu profilu obertu in sa prataforma de totu su mundu, de totu su mundu.
Deu dogni 'orta chi calincunu si s'iscriit deu tengu s'e-mail e m'arribat s'e-mail e ddu biu. Chi de de undi est. Is nominis funt de totu su mundu.
Poita plus est su dominiu, est myculture.plus, giustu? Esatamente, su plus est su dominiu e myculture.plus est sa prataforma, poita non feus sceti sa prataforma, seus faendi atras cosas puru, sempri chistionendi de distributzioni, non sceti sa prataforma. Ses fadendi sa distributzioni de filmis ca funt bessius Immoi, ocannu, comente po nai Nemos, Nemos de Marco Antonio Pani.
Andando per mare, certu de Marco Antonio Pani. Unu film bellu, spantosu, ti 'onat ti 'onat meda Custu film bellu artisticu.
Ondi dd'eis presentau? Ondi dd'eis distribuiu custu film? Dd'eus presentau, dd'eus distribuiu in Sardigna prus che totu e in continenti in in una pariga 'e cinemas in is citadis principalis. Ma dd'eus presentau a Leeuwarden in Frisia aundi seus andaus su mese 'e ladamini de ocannu deu seus andaus deu Tore e Marco Antonio Pani deu e Tore eus chistionau fiat nci fiant s'ocasioni fiat unu festival su festival de is linguas de su nord Si tzerriat Northern Lights Film Festival, ddu faint donni annu, seus giai andaus, deu e Tore seus giai andaus dus annus fait, eus presentau sa prataforma, chi fiat noa noa, e ocannu s'ant invitau, s'ant cumbidau a torrai e ant nau, teneis unu film chi podeus podeus donai a su a su pùblicu, nc'est, su festival est po is lìnguas de su Nord ma tenent una nareus una una rassegna secondària po is filmis de su mundu, nci fiant filmis de sa zona de su Mediterraneu, de Africa, de totu su mundu E nosus s'ant pregontadu unu film, nosus eus donau unu p una pariga 'e films chi podiant andai beni e issus ant scerau Nemos.
Intre is atrus ant scerau issus Nemos Andando per mare.
Si. E est stètiu cuntentu meda Marco Antonio Pani. Marco fiat cuntentu meda, est praxiu meda a is organizadoris. Immagino.
E a su pubblicu puru, eh, est andau beni meda. Ant fatu fintzas preguntas po su pubblicu, berus? Eh, ant fatu, no, eus fatu una pariga de preguntas deu e unu de is organizadoris. A Marco. Marco.
Po ddi preguntai, poita custu filmi, ca dd'arremonaus po is chi si funt castiendi, ascurtendi in custu momentu, custu filmi est totu fueddau in sadru, in totu is lin, totu is dialetus sadrus de sa Sardinnia, intzandus esti bellu meda poita est sa storia de s'Odissea Intzandus Nemos iat essi nessuno, Odisseo, Odisse o Ulisse, chi ddu fait Giovanni Masia. Giovanni Masia no est unu atori de professioni, però s'est, cumenti si narat, calato perfetamenti me in s'arrollu de Nemos, si narat de Ulisse, e andat, andat po mari e si, e connoscit su tretu chi at fatu issu po torrai me Itaca, però si pedrit, si torrat a Si torrat a a tobiai cun sa genti, nareus ca fintzas de su puntu de vista cronologicu su filmi est interessanti meda, Meda, poita meda nc'est meda.
sa parti de sa onirica, nareus de bisus, Certu. nc'est sa parti candi candu issu arribat anca funt is Feaci e inguni si frimmat meda cun issus e contat su chi est sucediu. Est unu filmi ca depis si castiai, cumenti si cumprendit, cumenti ndi seus ndi seus faeddendi, poita est de importu po po sa storia, po s'impreu de sa lìngua sadra e po sa produtzioni, Alta Marea dd'at fatu. Alta Marea produtzioni. E poita est unu filmu ca cumenti su su protagonista etotu depit viaggiai e intzandus gratzias a custa distributzioni est viagendi. Est viagendi, eia.
Però non s'agatat in MyCulture Plus, naraus. No, no, po po immoi no. Po immoi est tropu chitzi. Eh, chitzi. Poita est ancora andendi in cinema, intzandus festival, intzandus est giustu ca sighit su viaggiu cosa sua. Sighit su viaggiu, in tempus mancai s'annu chi 'enit Ddu poneus in sa prataforma. Cali atrus funt is filmis nareus de ocannu, de s'annu passau ca is ca podeus agatai in sa prataforma?
In sa prataforma eus postu L'amore e la gloria. L'amore e la gloria de Maria Grazia Perria. De Maria Grazia Perria chi est fatu in su duamilla binticuatru. De su duamilla binticuatru, si. Est sa storia de sa giovuna Deledda, Grazia Deledda. Poi c'est un atru film. Grazia.
Grazia. De Paola Colom- Columba.
eh, chi m'ant nai bellu meda, deu non dd'apu biu sì, ancora. Esti bellu, eh.
esti bellu. Dda fait Barbara Pizzianti, Grazia Deledda, giovuna, iss'etotu, esti, funt i primus annus de, de Grazia Deledda de candu si ponit a scriri fintzas a candu decidit de, de partiri. Eh. Bellu, eia. Eh, in, in sa prataforma c'esti, eh, c'esti L'amore e la gloria, ma c'esti puru unu film fatu, unu film crutzu, si zerriat Cercando Grazia, chi chistionat de su casting de su de su personàgiu principali, chi poi est andau a Marisa Serra, brava meda, ma nci fiat puru s'atrici chi at fatu Grazia a fai su casting. Barbara Pizzianti. Barbara Pizzianti, eia.
Barbara Pizzianti ca si no sbagliu bivit in Roma, issa traballat meda, at fatu fintzas una serie immoi ca est populari meda in Netflix, ca est Il Mostro. Ah, ci est, ci est puru issa puru? Barbara, certu. Ah, dd'apu dd'apu castiau ma non.
Est in su de cuatru episodius. Ah, okay.
No, no, non dd'apu, non, non dd'apu arregonnota. No, non nau, non scoviaus nudda de sa trama de su, del mostro, ca est sa serie de Stefano Sollima chi podeis agatai in Netflix, però est sa, nareus, sa serie apitzus de sa pista sadra de su mostru de, de Firenze, de custa serie de omicidius ca ci funt stetius in Firenze, In Firenze, in sa zona de Firenze, prus che in Firenze etotu, intre su sessantotu e s'otantacincu. E intzandus contat totu cussa storia acapiada a is famìlias sadras ca fiant ingunis in cussu momentu. Intzandus est interessanti meda e Barbara fait sa parti de Barbarina Steri.
Ah, ok. Mm, mm, mm, mm. okay. Eh, non demo conno.
Eh, intzandus, chi castiais custa serie, agatais, bideis Barbara Pizzianti, non sceti, non sceti in sa serie Il Mostro, ma fintzas in Grazia de Paola Colombo. E immoi nd'eus fueddau... E cercando Grazia... E cercando Grazia, insomma...
Eh, torraus sempre ingunis. Che torraus sempre ingunis. E, e poi c'esti puru Casteddu Six, C'esti Casteddu Casteddu Sixti de de Paolo Carboni, un'atru film chi chi seus chi est in distributzioni est Polvere sempri de de Paolo. Imoi seus bidendi sa nareus sa home page sa sa pagina de sa domu nareus de. C'esti L'ultimo centenario di Pietro Mereu. L'ultimo centenario

De pagu meda, eia, eia, eia.
E chi 'olleis arriri meda in bascu, Amona Putz, bolit nai ita fiat sa jaja gonfiabili. Tropu bellu. Ca fiat de sa prima editzioni de su Babel. Eh, si, si, sa prima fiat, eia.

si si dd'at donadu subitu, podeus nai.
Telmo Esnal. Telmo Esnal. Si dd'at donadu subitu, no apu depiu traballai o tribulai meda. Poita est amigu de su Babel, issu est benniu meda bortas a su Babel, nc'est una clac de arregistas bascus chi benint. Si si ma
funt totus amigus de su Babel, mancai benint un'orta sceti abarrant amigus est sempri bellu a a ddus biri mancai dònnia tanti o a ddus intendi, sa cosa est chi funt, is registas funt diaici, funt sempri pentzendi a a su tempus benidori, su chi est passau est passau, funt concentraus su tempus benidori, su progetu nou. Certu, però eus a biri fintzas is filmis chi funt andaus, chi ant proietau in custa editzioni de ocannu passau in su Babel de s'ultima si si si seus s'ultima edizioni ci fiat puru su su premiu su premiu my culture e po afotiai su s'acàpiu chi teneus cun su Babel e immoi cumenti tocat a abetai unu pagheddu po custus filmis, una 'orta chi dd'acabant de fai su giru de is festivals podeus ddus podeus pregontai po sa prataforma. Intzandus abetaus is filmis ca funt, immoi funt girendi me is festivals però S'annu chi enit mancai ant a essi disponìbilis in sa prataforma. Ocannu nc'est stètia fintzas sa prima editzioni de s'Orgosolo Film Festival, berus? Berus.
E My Culture Plus est mèdia partner de su de s'Orgosolo Film Festival. Cumenti est andau? Est andau beni meda, beni beni meda, poita nc'est stètia non A s'inghitzu no no sciemus cumenti podiat si si podiat funtzionai o o no. At funtzionau, est andau beni meda, nci fiat meda genti, is filmis chi eus donau funt funt spantosus, de su primu a s'ùrtimu
Custu puru est unu, unu festival internatzionali abertu a filmis de calesisiat logu, berus? Filmis de calesisiat logu, calesisiat lingua, est unu film, depint essi film de de protesta.
Intzandus sa politica ingunis sa s'aspetu politicu, ideologicu. Ideologicu, sociali, culturali. Nci fiant una pariga 'e filmis in sardu puru, eus donau il sogno dei pastori, de Tommaso Mannoni, de Tommaso Mannoni, bellu bellu bellu film cussu puru e su bincitori de su festival est stètiu Abele De Fabian Volti. De Fabian Volti, eia, chi apu, apu connotu, issu puru un'atru personaggiu, eh. ma... Eh, chi at bintu puru in su Babel, at bintu puru unu premiu in su Babel. Eh, mi parit, mi parit. Est fadendi unu bellu, bellu giru Fabian Volti cun, cun, cun Abele, est girendi su film. Eh, no, eus chistionau meda de Abele, poita si est praxiu meda. E issu at nau, In su tempus benidori ddu poneus in sa prataforma de is, de agatai ingunis. Intzandus at tentu in su pùbricu at fatu un'efetu mannu, forti custu filmu? Forti, forti, si si, poita mancai sa genti non dd'at biu, sa genti non dd'at biu ancora, ma est un'istoria de Po dda fai sèmplici un'istòria de pastorizia in Sardigna e in Palestina, est cosa de oi. Intzandus nareus ca s'argomentu est callenti, est forti, de atualidadi. De atualidadi. E issus, issu e Stefania Muresu, ca traballant imparis, ca Tenint custus fintzas sa domo de produtzione insoru ca est sa Roda Film ca faint filmis aici o documentarius de importu de su puntu de vista sociali, politicu e intzandus custu aspettu nareus de sa Palestina in sa in sa produtzione de Fabian Volti immoi tenit craramenti custu custu impattu, custu valori mannu fintzas politicu. Certu. Poita seus in custa epoca ca. Certu.
Depeus fueddai. Chistionas de cosa, de cosa chi est sutzedendi immoi. Chi funt, esattu. Chi est sutzedendi immoi. Un'atru chi apu connotu po sa primu 'orta a su Orgosolfilmfestival est Antonio Mazzotta. e cun issu puru seus chistionendi, seus in chistioni po po ponni una pariga de de films cosa sua in sa prataforma, nc'ant a esser cussus puru in sa prataforma e issu puru est est unu personaggiu, eus chistionau de de de meda cosa, fotografia, at fatu unu sciacu manna 'e cosa issu puru Bella genti, bella genti. E po is pipius nci funt produtus, titulus po is pipius? Non meda, non meda, ma seus seus chistionendi cun una pariga 'e personas po po cussu puru. At essi bellu afortiai fintzas cussa parti de nareus audiovisiva po pipius, po piciocheddus, mancai filmis de animatzioni e O series, no sciu ca chi teneis fintzas sa punna, s'obietivu de poni series, mancai po pipius. Ndi teneus, nc'est, nci funt una pariga produtzionis chi chi eus fatu innoi, si podit nai, depint essi Tocat a ddas sototitolai. Nc'olit tempus. Cussu est unu traballu mannu. Chini ddu fait custu traballu de tradusi is sototitulus? Una pariga 'e 'ortas dd'apu fatu deu, dd'apu fatu deu, spetzialmenti in inglesu.

Dd'imperu meda, poita ddu fait beni, nci funt sempri cosas de ponni mellus, de strantaxai, ma funtzionat.
Custu non ddu naraus, si non ca ddi depis furai su traballu a is chi faint su tradutori de traballu, chat GPT.
mi dispraxit. Ddu depeus fintzas sighiri, poita no est chi ddi ponis aici sa cosa de tradusi, de tradusi, issu dda fùrriat e tui ses trancuillu, no, dda depis castiai, dda depis currigi calincuna 'orta, poita issu est, comuncas, est Un'intelligèntzia artifitziali intzandus no arribbat in dònnia logu. No.
Però. No, 'olit sighiu, 'olit sighiu e nci 'olit genti chi chi s'inglesu ddu chistionit beni, cumenti a mei, poita desinunca su chi bessit in televisioni no est sceti sballiau, est sballiau.
No. Est pròpiu una cosa. su mundu, depit essi una cosa fata beni. Eh, certu, poita mancai issu connoscit s'ingresu, s'italianu, is atras lìnguas, tui ddi naras cumenti si tradusit custa cosa, issu ti dda fait, però mancai pigat fischi per fiaschi e intzandus no est ca nci podint essi sfumature o sinònimus o omònimus, omògrafus, intzandus issu depit pigai Cioè tui depis nai no aspetta custa cosa no andat beni aici cumenti dd'as scrita tui. Certu.
Eh, est beru su chi agiudat però cumenti totu, fintzas po su cinema poita ci funt filmis fatus cun s'intelligèntzia artifitziali eh, però sa scenegiadura issu no dda scit ancora scriri. Chi tui ddi donas a ChatGPT una scenegiadura de scriri ti fait totu una cosa, No. una mistura strana, no est, apu biu unu filmi, dd'ia biu unu filmi fatu cun una scenegiadura fata cun ChatGPT, Ah. No, fiat una cosa allucinanti. Poita? Ca Lynch in cunfrontu, ca fiat una cosa tropu diaderus paradossale, surreali, poita no nci apicigant nudda 'e dialogus, sa situatzioni. No, est chi 'ois fai u' esperimentu Certu, però chi 'ois fai una scenegiadura ca tui ddi naras, is prompts ddis narant, ddi naras, ollu fai unu filmi apitzus de custa còpia, mancai de genti, e issu ndi bogat unu sciacu mannu 'e cosas istranas, intzandus chi olis, chi ti 'olis spassiai, andat beni, però nci funt fintzas software po fai filmis, pròpriu po fai is immàginis po de cinema e po fai su montàgiu e intzandus
Eja.
S'annu passau ci fiat stetiu una, un'atobiu me in su Cagliari Film Essay, Cagliari Film Essay cust'annu arribat a sa de tres editzionis de custu premiu ca est dedicau a su cinema, nareus riflessivo, pigat film essay, film saggio, film diario, intzandus funt curtzumetragius però no curtzumetragius de fintzioni, curtzumetragius cun sa forma de su film saggio, de su film diario. Intzandus fiat benniu unu unu regista chi immoi non m'arregordo cumenti si narat Andrea est unu nomini mi parit aregu, però est unu piciocu italianu, iat fatu, issu at fatu duus o tres filmis cun s'intelligentzia artifiziali e est andau a Locarno, poita issu Eja, issu at fatu biri is filmis, at fatu pròpiu ingunis is filmis, at fatu cursus e
s'est formau. E intzandus est possìbili a fai filmis cun s'intelligèntzia artifitziali, però si biri ca is imàginis funt, nareus, realizadas cun s'intelligèntzia artifitziali, però est totu Totu est possibile, totu est migliorabile.
Totu, certu.
No, m'arregodu po su Sorgono Film Festival nci fiant una pariga 'e films, s'ant s'ant mandau, s'ant propostu una pariga 'e films de, cinesus fiant, fatus cun s'intelligenza artificiali, si biri, si biri Eh no no no dd'eus pigaus. No? No.
Ma poita si bidiat?
Ita fiat ta ita ti de de ita ddus arreconnoscias ca fiant fatus cun s'intelligentzia artifiziali? Fiant sa sa sa genti, is facis fiant Ah, propriu perfetas.
Custu est Andrea Gattopulos. Ah ok.
Andrea Gattopulos ca est unu piciocu mi parit di Marchigiano c'at fatu custus filmis, unu si zerriat The Eggregores' Theory ca dd'at presentau in Locarno E est, e fintzas est andau fintzas in sa Settimana internatzionale della critica in Venezia, intzandus est unu filmi bellu meda, ca insomma est po nosu una manera de castiai unu film craramenti totalmenti noa, poita bis unu film ca no tenit atoris, poita est fatu totu cun s'intelligentzia artificiali però funt immàginis frimas, cumenti chi fessint fotografias, però montadas impari a donai custa custu efetu de movimentu. Est bellu, in biancu e nero, parit unu noir, poita custa est s'ambientatzioni urbana de su noir, u' pagheddu sa s'acua, sa sa nebida sa notti e totu e intzandus chi no ddu connoscis ti ddu cunsillu The Eggregores' Theory in ingresu però esti fatu in ingresu aici po nai ca immoi nci esti propriu cun s'intelligentzia artifizialli si funti propriu ddu scisi funti fadendi callesisiat cosa
fintzas in ambitu politicu Ah, eh, in ambitu politicu.
Eh. Beh, in ambitu politicu, fueddendi de cosas mannas. Ma naras i discursus... I discursus...
Scritus cun...
Eh, certu, discursus. Mm. E intzandus no, no est una cosa ca, ca si depit ispantai, però dda depeus cuntrollai. Poita sinunca si nci papat. Si, si, deu a mei sa tecnologia praxit, praxit e biu, deu biu sempri sa cosa, s'aspetu bellu, positivu de is cosas. S'intelligenza artificiali, a segundu de cumenti dda imperas, Est una cosa chi ti podit donai de prus o ti podit agiudai. Certu.
Deu biu custu, est est un agiudu, ma si no tenis cosa tui no andas a nisciuna parti. No, est berus.
Difatis, nd'eus fueddau meda, Torraus unu pagu a anche My Culture Plus e ci serraus custa bella arrexonada a pitzus de sa prataforma, fueddendi de su benidori de custu progetu, de custa prataforma. Immoi eus fueddau de su fatu ca meda filmis ancoras no podint essi, nareus, carrigaus me in sa prataforma poita funt bessius de pagu poita depint ancora girai e però cumenti bideis su su benidori de sa de sa prataforma fintzas de unu puntu de vista de is collaborazionis cun atrus logus cun atra aziendas cun atras prataformas giai m'as cuntau calincuna cosa
Su chi boleus fai e deu em'a bolli chi siat una de prima cosa chi feus in su duamilla e bintises est una una collaboratzioni cun d-una TV de lìngua basca in Francia, si ant postu in contatu unu regista chi est in sa prataforma e m'at nau, Càstia chi ci funt custus piciocus, chistiona cun issus poita funt bolint bessiri de s'àrea insoru unu pagheddu, bolint unu pagheddu de is distributzioni fata beni in manera digitali e bosatrus seis seis sa genti chi funt circhendi. Espertus principalis. Apu chistionau cun cun cun sa persona chi chi chi traballat innunis cun su su s'omini S'òmini mannu innonis e at nau si podit fai, depeus biri, depeus biri chi si, cumenti cumenti si podit fai, poita custu est, nd'apu chistionau prima, tenint filmis e serie in su in su giassu insoru Depeus biri cumenti cumenti a ddu cumenti si podit cumenti po cumenti po podeus traballai impari, si issus ddu tenint po sa Francia e nosu feus su restu 'e su mundu, ma sa sa collaboratzioni est est nascendi. Beni E intzandus ad maiora, cumenti podeus nai. Tanti auguri, norabonas po su benidori. Gratzias.
E po su progetu de de MyCulture Plus chi podit raggiungi unu numeru mannu de de utenti. In sadru podeus nai. Usuali, cumenti ddu podeus nai, utenti in sadru, poita impitadores iat essi unu fueddu ca nc'est in sadru, impitadore, però in campidanesu, cumenti ddu podeus nai, impreadoris, impreadoris, is impreadoris de sa de sa prataforma chi chi tengiat unu numeru atu meda de impreadoris, chi tengiat collaboratzionis in totu su mundu cun distributzionis, produtzionis, registas, filmis de totu su mundu, intzandus bideus eus a biri ita at a sucedi s'annu chi enit su duamilla bintises. Gràtzias Alessandro Pisu, bonu traballu. Gràtzias a tui.
Mira, chi abarras innoi presentaus, donaus, nareus is lancis de cali funt is eventus in programma po custas dis ca ca sighint. Non nci ndi funt medas cumenti in s'istadi poita immoi seus acanta a spaciai s'annu però ci funt eventus de importu e meda bellus cumenti po nai s'assòtziu culturali Babel cust'annu nd'eus fueddau presentat sa de otu editzioni de su premiu Kentzeboghes berus? berus ch'est su cuncursu dedicau a su cinema de lìnguas minoritàrias de sa Sardigna e de lìnguas tuteladas de sa lei cuatruxentotantaduus de su norantanoi, intzandus una giuria de espertus de sa sotziedadi de sa società umanitaria, cun su diretori regionali ca est Paolo Serra, at a seletzionai is progetus, nareus, de sceneggiadura chi ant essi premiaus su sexi, matis sexi, de su mesi 'e 'idas, a is seti, me in su Teatro Adriano de Casteddu, intzandus custu est s'eventu, nareus, finali De totu u' annu de traballu, u' annu ca est inghitzau s'annu passau, in su duamilla binticuatru, poita eus a biri fintzas is filmis chi ant bintu s'editzioni duamilla binticuatru, ca funt Mamas in umbras, Mamas in umbra de Viviana Mura, Maestrale de Stefania Muresu, chi dd'eus arremonada innantis fueddendi de Fabian Volti, e Urtimu tram de Antonello Deidda. Intzandus, imparis cun custa proietzioni si nc'at a essi fintzas sa premiatzioni de is curtzumetràgius realizaus in is tres laboratòrius de su Kentzeboghes Cine Contest duamilla e binticincu. Intzandus, chi nos 'oleis chi si praxit su cinema e 'oleis agiudai e 'oleis partecipai custu eventu de Kentzeboghes, de su Premiu Kentzeboghes, su seixi de su mese 'e idas matis in su Teatro Adriano a partiri de is seti de merì. Custu est un'eventu, Alessandro, u'atru eventu abarrendi in àmbitu cinematogràficu est su Cagliari Essay Film, Essay Film, e nd'eus fueddau de custu puru prima, ca est sa de tres editzionis de custu prèmiu, de custu cuncursu, chi prèmiat is curtzumetràgius de autoris e autoras giai afirmaus chi giai faint filmis e de atrus chi funt inghitzendi, si funt movendi is primu passus in custu in s'àmbitu in s'andalas de su cìnema nareus indipendenti, riflessivu, in sa forma de su film sàbiu, de su film diàriu e aici nendi intzandus s'assòtziu Creative Factory est tenit nareus sa punna de promovi s'arte audiovisiva e digitali de de custus tempus, de de is tempus chi seus bivendi, e donai agiudu a su traballu de autoris, cumenti eus nau ca funt ca funt nascendi e duncas favoressi su scambiu, sa cuncàmbia intri artistas, comunidadis localis e pùbricu. Po ndi sciri de prus apitzus de su programma e de is filmis chi s'abetant in su Cagliari Essay Film, Podeis agatai totu in su giassu www puntu cagliariessayfilm puntu com. Intzandus Alessandro, custa fiat s'ùtima intervista de Novas, s'ùtima puntada de Novas de custa stagioni duamilla e binticincu. Dulcis in fundo eus fueddau de sa prataforma MyCulture Plus. Gràtzias ancora, gràtzias a bosatrus po s'ai sighiu Fintzas a oi, e si torru gràtzias e ti donu apuntamentu a s'annu chi 'enit cun un'atra stagioni, un'atra editzioni de RTS Novas, e gràtzias e bonu acabu de annu duamilla e binticincu e bonu annu nou duamilla e bintises a tui puru. Adiosu, gràtzias. Adiosu.